an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina hmm, ala ka 2011 kɛ ala ka nin san in kɛ hɛrɛ ye bɛɛ ma ala ka haminanko bɛɛ nɔgɔya kɔnɔna na ala ka hinɛ an ka banbagatɔw bɛɛ la ala ka yafa k'u ma u y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya an n'u bɛ taa jami ma ala k'a nɔgɔya ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don makɔnɔ n bɛ bɛɛ fo n b'a fɔ bonne heureuse année k'a fɔ ala ka san caman wɛrɛ yira an na wa n badenw siriki bilala an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin an b'a fɔ autorité maliyɛnw ɲɛna k'u ni ce siriki bilala vraiment an nisɔndiyara sabula maliden kelen ka degun ye bɛɛ ka degun ye bɔn tɔ minnu bɛ yen sa an bɛ dugawu fana kɛ ala ka bɔda k'u ye uh, bi n bɛna n da don fɛn dɔ la parce que mɔgɔ caman ye n interpellé a ko la ka n ɲininka mun na n tɛ n da don a la mais c'est pas parce que n kun tɛ fɛ ka n da don a la mais an kun bɛ fɛ ka résultat dɔw de makɔnɔ n'o ye arasibasi ka minɛli ye arasibasi an kun bɛ ka a ka fɛn dɔw makɔnɔ bɔn i b'a sɔrɔ information filɛ nin ye dɔ bɛ se k'a sɔrɔ dɔ ɲɛ sinɔn information ninnu mali kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye mɛ dɔ de bɛ se k'a sɔrɔ dɔ ɲɛ dɔrɔn donc an y'a mɛn k'a fɔ ko a nɔ minɛlen don ko siga kɛlen don a ma ko u bɛ fɛ ko ka fanga dafiri ko siga kɛlen don arasibasi ma fanga dafiri la k'u kɛmɛ k'a minɛ bɔn ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ne tɛ sedɛri la ne tɛ maa si ka jɛkulu la n tɛ maa si ka parti la ne yɛrɛ ka jɛkulu bɛ n bolo personnellement n'o ye mali kunko ye n y'o sigi y a deux ans o bɛ ne yɛrɛ bolo whatsapp groupe don an bɛ barow kɛ an bɛ hakilila yira ɲɔgɔn na kɛ an se ye min ye an b'a kɛ mali la ne tɛ mɔgɔ si ka jɛkulu la mais an bɛ fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna arasibasi n'i y'a ye mɔgɔ caman bɔra a kɔ kɔsa in na n'i y'a ye mɔgɔ caman ye arasibasi ye k'a to yen kɔsa in na a sababu kɛra mun ye a ko ko fɛn fɛn ye fanga dafiri ye k'a sen tɛ don a la a da tɛ don a la ko fɛn fɛn ye kudeta ye k'a sen tɛ don a la a da tɛ don a la o de kama an bɛ ibk ko waati min na k'ibk ka bɔ fanga la arasibasi ko k'a t'a la bi a t'a la sini k'a t'a da don a la ni n ma fili ni n ma ɲina arasibasi y'a kɔgɔ yɛrɛ da m5 kɔgɔ la o ko la a y'u defansi ta a ye ibk n'a ka fanga defansi ta parce que a ko fɛn fɛn ye fanga dafiri ye fɛn fɛn ye kudeta ye k'a da t'a la bɔn ni an y'a mɛn o su ma ko dugu ma jɛ an y'a mɛn k'a fɔ k'o nɔ bɛ fɛn dɔ la k'o ye kudeta ye tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni a tɛ don ne hakili fɛ n ma maa wɛrɛ fɔ dɛ n tɛ yan ka mɔgɔ diyanye kuma fɔ n tɛ yan ka mɔgɔ lafasa ne yɛrɛ hakilila ye min ye ne b'o de fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ don ne hakili fɛ a tɛ don ne hakili fɛ mun na sabula maa caman banna a la ibk ko de kama ibk a ko ibk yɛrɛ tɛ dɛ a ko fɛn fɛn ye jamana ye ko ka fanga dafiri jamana ko ka kudeta nati jamana kɔnɔ k'a man ɲi jamana ma ne yɛrɛ ka video kɛ ka rasbasi tɔgɔ yɛrɛ fɔ o kɛra depuis jɛnɛ bɛ kaso la ni jɛnɛ minɛna ni n bɔra n hakilila ye min ye n y'o fɔ ani jɛnɛ ɲɛna jɛnɛ ko la k'o fɔ arasibasi ye jɛnɛ ko la don ni bi cɛ ne ma n da don cdr ka foyi la ne jugu tɛ cdr ye cdr jugu tɛ ne ye n bɛ min yɛrɛ fɔ maliden bɛɛ ka hɛrɛ ka di ne ye kuwa n'i ye se kɛ n ye tɔɔrɔ tɛ maliden si sɔrɔ mɛ ka kɛ ko a bɛ ka jɛkulu dɔ b'u bolo u mɔgɔ damadɔ bɛ yen k'u bɛna kudeta kɛ jamana na ko ka jamana dafiri ko siga kɛlen don u ma a kɔni tiɲɛ na a bɛ bali ne na parce que ne banna a la ne yɛrɛ ka n t'a kuma fɔ n tɛ arasibasi yɛrɛ tɔgɔ fɔ n da la bilen min kɛ a sɔrɔla m5 ka ko in de fɛ a wulila ko fɛn fɛn fanga dafiri ye k'a t'a la an bɛɛ caman yɛrɛ arasibasi ye k'a to yen o ko de la caman maliden caman ka ban arasibasi ye k'a ye k'a to yen o sɔrɔla ko ko fɛn fɛn kudeta ye k'a da t'a la ɔ n'a fɔra ko mɔgɔ kelen ko siga kun b'o ma k'o bɛna kudeta kɛ donc an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kɔni kow ka sɛgɛsɛgɛ halisa ne kɔni ma mɔgɔ ma fɔ aw ta in tɛ tiɲɛ ye dɛ mɛ ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ de la a siga bɛ ne na arasibasi minɛnen don fɛn wɛrɛ de la dɔrɔn min tɛ nin si ye diko ko tɛ diko ma plɛnti depose arasibasi kama hali sini mɔgɔw bɛ ka diko buruja rezo sosiyo kan diko ko k'a y'a ta bɛɛ to ala ma diko tɛ ni a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko diko ye plɛnti depose arasibasi kama diko tɛ walahi de ala ye hali sini diko bɛ ka dɔgɔya fɛsibuku sanfɛ mɛ cɛkɔrɔba in ko k'a y'a bɛɛ to ala ma cɛkɔrɔba in tɛ Arasibasi minɛna dɔrɔn fanga yɛrɛ b'a dɔn maa minnu bɛ yen bi u b'a dɔn ko minnu bɛ sen na labɛn minnu bɛ ka kɛ ko minnu bɛ ka kɛ k'a fɔ maa min bɛ se k'i sigi k'a fɔ ka ɲɛ jamanakɔnɔdenw k'a faamu ka don jamanakɔnɔdenw kun ma o maaba dɔ ye arasibasi ye u siranna dɔrɔn sini ma sinikɛnɛ ko mun bɛna kɛ mɔgɔw kana wuli o dɔrɔn de kama u ye arasibasi minɛ ne kɔni fɛ dɛ sinɔ k'a fɔ ko arasibasi bɛ ka kudeta labɛn ko diko ye arasibasi datugu tiɲɛ yɛrɛ la ne a tɛ se ka don ne kun na ko diko ka plɛnti bɛ arasibasi datugu a tɛ se ka don ne kun na cɛkɔrɔba in n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na mɛ n b'a dɔn cɛkɔrɔba in a kɛmɛ k'a ka ko caman to ala ma bɔn n b'a fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna dɔrɔn an ka jutisi to yen a k'a ka baara kɛ ni jutisi y'a ka baara kɛ ni jutisi yɛrɛ ɲɛ b'a la min fɔra ni tiɲɛ tɛ n'ala sɔnna ma arasibasi ɲuman bɛ bɔ k'an ɲuman sɔrɔ yan mɛ an kana nin kɛ ko ye k'an bɛ ɲɔgɔn farafara k'an bɛ ɲɔgɔn wagasi k'an bɛ ɲɔgɔn lebu k'an bɛ ɲɔgɔn lajaba a ko la maliyɛn denw n'i y'a ye an caman da dalen don bi dɔ de kɛra mali an b'a fɛ mali ka sumaya maliyɛn denw mali ma sumaya dɛ mali ma sumaya problème bɛ mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma hali bi dɔw ye dɔw fa mali kɔnɔ hali bi n bɛ kuma la aw ye yɔrɔ min na hali bi dɔw taara baga dɔw ma ka dɔw fa mali kɔnɔ mali problème bɛ mali kɔnɔ a ka bon ne ni aw bɛɛ ma a ka bon an bɛ k'a miiri ka se yɔrɔ o yɔrɔ a ka bon a bɛɛ ma donc ne yɛrɛ là où je suis ne siranna maliko yɛrɛ ɲɛ o de kosɔn kuma dɔw bɛ yen an t'a fɔ kuma dɔw bɛ yen an man da de y'a fɔli kan kuma dɔw bɛ yen an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka jisuma k'a fura ye ne fɛ maliyɛndenw problème bɛ mali kɔnɔ bi min ka jugu ni nin bɛɛ ye an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka an ka to ka tasuma dabɔ an kana tasuma dadon sabula ko dɔw bɛ ka na mali kɔnɔ fɛn dɔw bɛ nalen politiki kɛlɛ tɛ a ka bon ni politiki kɛlɛ ye n'a wulila a bɛna kɛ bɔ an bolo baara ye parce que a bɔyɔrɔ ka jan kojugu ko ninnu bɔyɔrɔ ka jan ko ninnu ɲɛnabɔra fan wɛrɛ de fɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na bin an sigilen kan donc a ka bon an ka dɔnta ma a ka bon an ka fɔtaw ma a ka bon yɛrɛ an t'a dɔn an bɛna min yɛrɛ kɛ an t'a dɔn an bɛna min fɔ mali ko la tellement mali problème c'est très profond ko wɛrɛ bɛ ka wuguba tugun min ka bon ni nin bɛɛ ye donc an ka dugawu kɛ dɔrɔn ne bɛ min fɔ maliyɛndenw ye an kana ban ɲɔgɔn na an tɛ hakilila kelen ye mais an tɛ ɲɔgɔn jugu ye dɔ ka bɔnɛ kana kɛ dɔ ka nisɔndiya ye dɔ ka saya kana kɛ dɔ ka nisɔndiya ye maa maa n'a donna kaso la ne se ye duwawu min ye n bɛ wuli n bɛ bɔ k'a kɛ a tigi ye ala ka fiɲɛ bɔda d'a tigi ma mɔgɔ mɔgɔ n'a ba kaso la c'est pas parce que an b'a fɔ ko karisa minɛna bi a jo bɛ karisa la fo nin kun ka kɛ karisa la a karisa kɔni bɛ kaso la bi a ye min kɛ tiɲɛ n'a jo t'a la mais ala ka fiɲɛ bɔda d'a ma ne fɛ o de ye maliden ɲumanya ye maa maa donna kaso la ko ne aja ko n se bɛ duwawu la n bɔra ka duwawu k'a tigi ye n bɛ exemple ta siriki kan quand siriki donna kaso la ne bɔra n ko ala ka fiɲɛ bɔda di siriki ma n ye min fɔ n y'o fɔ n ma jotigi ka jo da n ma jalaki ka jalaki mais mɔgɔ caman donna ne ka inbox kɔnɔ mun na ne bɛ bɔ ka siriki défense ta parce que siriki ye ibk suteni yan ko mais ni siriki ye ibk suteni maliden don c'est son droit mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a ye ibk suteni ko ne bɛ ban siriki la k'a ye ibk suteni non faut que an k'o de dɔn an bɛ hakilila kɛlɛ de la mais an tɛ ɲɔgɔn jugu ye ne b'o de fɔ an balimadenw ɲɛna an tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn jugu ye bien vrai que ne ka video bɛɛ kun bɛ ibk kan mais faransi bɔra don min na k'a bɛ ibk eh, eh, eh, yira diɲɛ na k'a bɛ ko dɔ kɛ ne bɔra a don ne ye faransi atake ne ko faransi ma anw bɛ ibk kɛlɛ anw bɛ ibk kɛlɛ an yɛrɛ de ma an tɛ ibk kɛlɛ aw ye dɛ an yɛrɛ tɛ bɛn a la mais ni maa maa bɔra kɔfɛ ko bɛna an kɛlɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o tigi kɛlɛ ne fɛ o de ye malidenya ye ne fɛ o de ye silamɛya ye mais ka taa an ɲɔgɔn ka taa an kɛ ɲɔgɔn jugu ye fo k'a kɛ ni asedi kɛra an bolo an b'a kɛ dɔ kɔnɔ vraiment o tɛ politiki kɛlɛ ye hakilila baara t'o ye nous sommes tous des frères et des sœurs fo k'an k'o de dɔn ne jugu tɛ maa si ye wa ne yɛrɛ fɛ jugu tɛ ne na yɛrɛ an ma ɲɔgɔn faamu bi a n'an tɛ ɲɔgɔn an ye ɲɔgɔn jugu ye ça fait deux maliyɛn de il faut k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔ kɛra ten sa dɔ kɛra ɲɔgɔn buruja la dɔ kɛra ɲɔgɔn fa neni na dɔ kɛra ɲɔgɔn ba neni na dɔ kɛra ka mali yɛrɛ ta k'a yanga diɲɛ ye sabula ko bɛ ka na bi ko bɛ mali kɔnɔ bi n'i bɔra a kalama a b'i bali ka sunɔgɔ ça va pas du tout au mali donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa anw yɛrɛ bɛ se ka bɛn a la fɔlɔ ni anw ma bɛn a la cogo di anw bɛ se ka mali in sauver la jeunesse malienne an bɛ min fɔ la an dɔgɔninw ɲɛna a n'an denw ɲɛna an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour sauver notre pays le pays va très très mal surasi minnu bɛ fanga la bi an jugu t'u ye n'u y'a kɛ ka ɲɛ an bɛ ala deli a ka ɲɛ u bolo n'a ɲɛn'u bolo a bɛ ɲɛ maliyɛnden bɛɛ ye n'a tiɲɛn'u bolo a bɛ tiɲɛ bɛɛ ye mais o t'an bali n'u ye juguma min kɛ an b'a f'u ɲɛna k'o ye juguma kɛ o juguma o bɛ f'u ɲɛna hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen a fɔra a fɔra ibeka ɲɛna yɔrɔ min na kuma tɛ olu ma donc an da dalen don ko caman kan video maa ma bɛ video kɛ caman kɔni bɛ k'i da de bi siranya tɛ surasiw ɲɛsiranya tɛ dɛ mɔgɔ caman bɛ k'i da de bi surasiw ɲɛsiranya tɛ mɔgɔ caman bɛ k'i da de bi ko n bɛ don kaso la o tɛ dɛ mɔgɔ caman ta t'o ye mɔgɔ caman kɔni bɛ k'i da de bi walasa ka temps di mali ma walasa mali bɛ se ka sumaya cogo min na parce que fɛn bɛ mali kɔrɔ n'i bɔr'a kalama a b'i bali ka sunɔgɔ donc maliyɛndenw dɔ kɛra kɛlɛ na ten an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sedɛri mɔgɔw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma imam mamu diko a ma arasi don kaso la imam mamu diko hali sini a bɛ ka neni réseaux sociaux sanfɛ hali sini a bɛ ka dɔgɔya réseaux sociaux sanfɛ imam diko n'an kɔni ko k'an n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ibeka eh, arasibasi bɔ nin dingɛ kɔnɔ je suis d'accord avec ça a ka intervenir je suis d'accord avec ça an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa jamana in bɛ se ka lafiya je suis d'accord avec ça mais k'a fɔ ko imam diko ka plainte de bɛ arasibasi kan k'a bɛ k'o ye arasibasi don kaso la ne kɔni précisément ne tɛ se ka d'a la ko usas ka plainte de e, e, arasibasi don kaso la usas a ma se a ka kuma fɔcogo la a kun ka kan k'a fɔ kalo wolonwula ne ye plainte déposer arasibasi kan n ma ɲɛ sɔrɔ a la komi a bɛ kaso la sisan n b'a fɛ mɔgɔw ka wuli k'an dɛmɛ ka tiɲɛ bange n'o fɔra an bɛ se k'a faamu mais n'ale ko k'ale ka plainte de arasibasi minɛ ale ka plainte ma arasibasi minɛ parce que ale ka plainte kama anw ka service secret mɔgɔw tɛ se ka wuli ka taa arasibasi minɛ usas ka plainte kama usas ka plainte tɛ imam mamu diko ka plainte tɛ min bɛ yen dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ɲɛ bɛ ko dɔ la u siranna ne bɛ min faamuya dɛ u siranna u y'a minɛ walasa jamana in bɛ se ka sumaya minnu bɛ nale a kana se k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ne kɔni ka hakilila min o n'a ɲɔgɔnna de don sinɔn k'a fɔ ko kurita ko don o tɛ ne kɔni ne fɛ n m'a fɔ n ta in ye tiɲɛ ye dɛ n m'a fɔ aw ka sɔn n ta in ma dɛ mɛ hakilila ye min ye n b'o de fɔ mɛ n'o kɛra an b'a fɔ de ala ka jisuma kɛ ko fura ye ne ni mɔgɔ caman an ye baro kɛ inbox kɔnɔna na an ye baro kɛ whatsapp groupe kan n ko u ma dakɔ ni ne fana minɛna bi a b'a fɔ a ni muso in a jo b'a la fo nin kun ka kɛ muso in na n ko donc n ko de bɛ kɛ aw kumakan ye wa u ko nɔn an o tɛ se ka kɛ n ko mɛ mun b'o bali ne na k'aw t'o fɔ sabula n'a ko k'a jo bɛ ras bath la n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i b'a fɔ duga ma bɔ an su kan an fɛn fɛn filɛ video kɛ la nin ye an bɛɛ ye dɔ kɛ ɲɔgɔn na an fɛn fɛn filɛ video kɛ la nin ye an bɛɛ ye dɔ fɔ ɲɔgɔn ma an bɛɛ ye dɔ kɛ dɔ la mɛ n'an ma yafa a man ɲi n'an ko k'an tɛ yafa a man ɲi n'anw ma yafa jamana tɛ se ka sumaya n'anw yɛrɛ ma bɛn a la jamana tɛ se ka sumaya an kana ɲinɛ mali n'i y'a jateminɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la bi wɔɔrɔ ye jeunesse ye kɛmɛ kɛmɛ sara la bi wɔɔrɔ jenɛsi ni jenɛsi ma fara ɲɔgɔn kan ni jenɛsi ma bɛn aw hakili la ko jamana in bɛ taa ɲɛ jamana tɛ se ka taa ɲɛ o donc faut que jenɛsi yɛrɛ de k'a dɔn k'a fɔ qu'ils sont l'avenir du pays olu de jamana sini ɲɛsigiw ye u ka bɛn a la vraiment n'u kɔni bɛnn'a la kɛlɛ ninnu ka ban réseaux sociaux sanfɛ a ka nɔgɔya ɲɔgɔn buruja ka dabila ɲɔgɔn faneni ka dabila ɲɔgɔn baneni ka dabila ka taa mɔɔw ka vie privée ta ka na bila réseaux sociaux sanfɛ n'a dabilala vraiment a bɛ diya an ye an bɛɛ ye dɔ kɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka kɛ ala kama kira kama an ka yafa ɲɔgɔn ma ni an ko k'an tɛ yafa ɲɔgɔn ma anw b'an bolo fila ja k'an bɛ ala deli ala bɛ yafa an ma wa ni anw ko ko an tɛ yafa ɲɔgɔn ma anw bɛ ka ala deli su ni tile ko ala ka bɔda kɛ mali ye ko ala ka yafa mali ma ka mali sumaya ala bɛ se k'an ka dugawu minɛ cogo di sabula anw yɛrɛ bɛɛ ŋaniya finnen don ɲɔgɔn kɔrɔ an si ŋaniya man ɲi ɲɔgɔn kɔrɔ e ŋaniya man ɲi ne kɔrɔ ne ŋaniya man ɲi e kɔrɔ anw bɛ tila ka taa ala deli an bɛɛ ŋaniya finnen don ala b'an ka dugawu jaabi cogo jumɛn ne bɛ ka siran min ɲɛ dɔrɔn sini ma sinikɛnɛ an bɛna mun yira an denw na sini ma sinikɛnɛ an ka denw an denw n'an mɔdenw ka avenir bɛna kɛ cogo jumɛn mali kɔnɔ an bɛ sɔn u ka kɔrɔbaya ka mali to tan wa hali sini dɔ bɛ ka dɔ fa siyaw bɛ ka ɲɔgɔn fa sigiɲɔgɔnmaw bɛ ka ɲɔgɔn fa anw bɛ sɔn an denw n'an mɔdenw ɲɛ ka kɔrɔbaya ka mali to nin situation na jusqu'à présent wa o de jɔrɔ bɛ ne na bi ne tɛ maa si accuse n t'a fɔ karisa y'a don ta n t'a fɔ karisa y'a bɔ ta sabula un homme parfait n'existe pas ne yɛrɛ min filɛ ne jogo man ɲi ne man ɲi ne jogo man ɲi donc ne tɛ se ka ba a fɔ dɔw ma k'o jogo man ɲi n'i y'a ye ne wulila ibk kama parce que jamana b'a bolo cogo min na jamana c'était pas ibk en personne ye jamana bɛ ibk bolo cogo min na injustice bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ cogo min na an ka nafolo bɛ ka suɲɛ cogo min na jamana bɛ ka gérer cogo min na an wulila k'o de kɛlɛ kɛ an bɛ jamana ko de la an tɛ mɔgɔninfin kelen ko la mɔgɔ kelen ko tɛ jamana ko de don jamana bɛ se ka ɲɛ cogo min na ne ka hakilila tɛ dɔwɛrɛ ye anw minnu bɔra ka na tunga fɛ n'an ye hɛrɛ fitini sɔrɔ minnu bɛ mali kɔnɔ n'u ma se ka bɔ u bɛ se k'o hɛrɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ k'u to mali kɔnɔ cogo jumɛn o ye ne hakilila ye anw denw bɛ taa kalan na yan an denw bɛ furakɛ lafiya la an denw bɛ kalan kɛ lafiya la an bɛ an da ka sunɔgɔ lafiya la mali kɔnɔ ne faso o bɛ se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ cogo di voilà an ne ka kɛlɛ nin n'a ɲɔgɔnna de sinon mɔgɔ kelen ko tɛ k'a fɔ ko n bɛ taa mɔgɔ kelen ka vie privée ta i ka soju bɛ ta i muso bɛ ta i den bɛ ta i ka soju bɛ ta ça c'est pas mon objectif ne ka objectif comme minnu ma se ka bɔ n'u tora mali kɔnɔ u denw bɛ se ka kalan ɲuman sɔrɔ cogo di u denw bɛ se ka sécurité an bɛ se ka u bɛ se ka sécurité sɔrɔ cogo di dunkafa bɛ se ka sabati cogo jumɛn kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na ne fɛ o de kan ka kɛ an ka kɛlɛ ye n'an ye an bolo di ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛ kɛ o bɛ sabati jamana kɔnɔ anw yɛrɛ min bɛ tunga fɛ on est à peu près pas moins de 6 millions ou 5 millions de personnes anw yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ an faso ye an bɛ se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka mun de kɛ an faso ye an bɛ se k'an faso in bɔ dingɛ kɔnɔ cogo jumɛn moi je pense qu'il est temps que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma les maliens d'extérieur an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka cotisation dɔ sigi sen kan an ka se ka fɛn dɔ kɛ mun ni min bɛ mali kɔnɔ don o don an b'a fɔ finteni fɛ mɔgɔw bɛ sa san wɛrɛ finteni anw bɛ se ka mun kɛ ka bɛn ka san wɛrɛ finteni kunbɛn san wɛrɛ finteni anw bɛ se ka mun kɛ k'o kunbɛn o ye ne ka objectif ye an se ye mun ye parce que mɔgɔ se k'i si kɛ critique la n'i y'i si kɛ critique la waati dɔw mana se i bɛ na ni solution fana ye n'an ko ko énergie man ɲi mansiniw bɛɛ kɔrɔla an bɛ se presque miliyɔn duuru ma miliyɔn duuru tunga fɛ anw bɛ se ka mun kɛ an ka jamana ye jamana ye fɛn bɛɛ k'an ye il est temps que anw bɛ se ka mun kɛ an ka jamana ye accident bɛ ka kɛ siraw tiɲɛnen don maliens d'extérieur an bɛ se ka mun de kɛ an faso la k'a yira ko maa minnu fana bɛ kɔfɛ les maliens d'extérieur k'u sera ka nin kɛ jamana ye je pense qu'il est temps que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka na n'o projet modèle ye jamana kɔnɔ an ka village dɔ lajɛ village dɔ bɛ yen an k'a lajɛ nin village in maternité t'a village la dɔgɔtɔrɔso t'a ménage la parce que an ye gouvernement critiqué ka dɛsɛ jusqu'à présent gouvernement tɛ ka se ka baara kɛ donc anw fana b'an sigi k'an bolo fila d'an sen kan wa an se ye mun ye an minnu bɔra n'an ye chance sɔrɔ n'an ye dɔrɔmɛ kelen kɛ dɔrɔmɛ fila anw fana se ye mun ye an k'o k'an faso ye il est temps k'an ka na n'o idew ye il est temps k'an ka na n'o objectif modèle ye mais c'est pas parce que an b'an si kɛ critique la faneni baneni ka taa mɔgɔw ka vie privée ta ka n'a bila facebook sanfɛ k'a fɔ ko karisa bɛ tan karisa bɛ tan an k'o dabila il est temps ne m'a fɔ aw de an bɛɛ an bɛɛ b'a la sabu ne yɛrɛ min filɛ nin ne man ɲi donc ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ n yɛrɛ bɔ a la an bɛɛ de don an bɛ se ka mun k'an faso ye an bɛ se ka mun de k'an faso ye sisan an ɲɛ b'a la mali kɔnɔ siya damadɔw bɛ yen olu kɛn bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u kɛn bɛ ka investissement baw kɛ u ka jamana na n'o ye marakaw ye u kɛn bɛ ka investissement baw kɛ u ka jamanaw na donc ne fɛ ça c'est la solution n'an ye kiritiki kɛ ka kiritiki kɛ nafa tɛ ka ye kiritiki la changement tɛ ka na parce que tuma bɛɛ a b'an kɔnɔ ko ni kura dɔ nana ko bɛ wusaya ni kɔrɔlen ye n'an ɲɛ b'a la ça ne va pas qu'est ce qu'on peut faire pour notre pays an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mali faamaw mali jenɛsi mali mɔgɔkɔrɔbaw mali denmisɛnninw anw tɛ mali tɛ se ka kɛ foyi ni anw tɛ maa kelen n'a bɛ maa maa kɔnɔ k'i kelen bɛ se ka jamana in jɔ i kelen tɛ se k'a jɔ n'a bɛ maa maa kelen k'i n'i kelen ka association bɛ se ka jamana jɔ i tɛ se n'a bɛ maa maa kɔnɔ k'i n'i kelen ka politiki gurupu bɛ se ka jamana jɔ i tɛ se n'a bɛ maa maa kɔnɔ ko ne kelen nana fanga la k'i bɛ se k'a bɔ dingɛ kɔnɔ i tɛ se parce que min bɛ nalen o ka jugu min bɛ yen sisan problème minnu bɛ nalen o ka jugu min bɛ yen donc o ɲuman ye min ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma maliyɛn denw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ne kɔni ne diyar'i ye o ne ma diya i ye o ne kan t'o ma mais en tant que n'i ye maliden ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka yafa bɛɛ ye dɔ kɛ dɔ la an ka yafa ɲɔgɔn ma ala kama kira kama an ka yafa n'an yafara ɲɔgɔn ma ala bɛ yafa an ma ni an ko an tɛ yafa ɲɔgɔn ma an ko ko ala ka yafa anw ma o kan o a tɔgɔ o tubabu kan ka ca dɛ donc ne bɛ dugawu de kɛ maa maa bɛ degun kɔnɔna na mali kɔnɔ ala ka bɔda d'u ma maa maa bɛ degun kɔnɔna na mali kɔ kan tunkaranke fɛn fɛn bɛ degun kɔnɔna na minnu bɛ eh, libi sira kan minnu bɛ alizeri sira kan an badenw bɛ ka sa su ni tile maa maa k'i bɛ degun na mali kɔ kan yarabi a ma ala ka fiɲɛ bɔda d'i ma ala ka seliji kɛ k'o fura ye maa maa n'a bɛ degun kɔnɔna na mali kɔnɔ ala ka fiɲɛ bɔda d'a tigi ma ala ka seliji k'a la mɔgɔw bɛ yafa ɲɔgɔn ma an k'an ka yafa ɲɔgɔn ma n'an ma yafa ɲɔgɔn ma a man ɲi donc ne hakilila ye min ye Ras Bath ko la o ye nin ye ne hakilila ye min ye maliko la o ye nin ye bi bi na ne bɛ yɔrɔ min na bi ne hakilila ye min ye maliko la o ye nin ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kanu ça c'est o ye ne ka hakilila ye bi peut-être que kuma in tɛ diya maa caman ye Moi, je ne suis pas là à plaire à tout le monde. Je suis qui pour plaire à tout le monde? na ne ma diya i ye ni ala yɛrɛ ma diya ala min y'an da bɛɛ t'o fɛ ala kira mahamadu ala ye diɲɛ nɛɛma da o min kanu kan bɛɛ ma k'o fɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ ne fɛ i kɛra ne fɛ i ma kɛ ne fɛ o en tant qu'i ye maliden ye ne tɛ se k'i bɔ malidenya la i kɛra ne fɛ i ma kɛ ne fɛ ne ye maliden ye e tɛ se ka ne bɔ malidenya la donc on est obligé de collaborer on est obligé de s'entendre pour, pour sauver notre pays, pour le bien-être du Mali. Donc, n tɛ karisa fɛ, karisa man di n ye, an tɛmɛn'o stade kan n tɛ karisa fɛ karisa yɛrɛ de ko man di n ye an tɛmɛn'o stade kan mais stade jumɛn na bi comment on peut sauver notre pays an yɛrɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ ɲɔgɔn kan fana degun b'an kan ala ye coronavirus jigin mali kan bi a ka bon hakili ma Mali ye deuxième de jamana fila après Sud Afrique c'est le Mali qui vient en deuxième position coronavirus bɛ ka mɔgɔw fa Mali min kɔnɔ dan t'a la ne ko ko ne ka su tɛ ko a e fana t'a dɔn n'a sɔrɔ i ka dugu tɛ jɛ dɛ bana min bɛ yen bi min bɛ ka bana min b'an ka Mali kɔnɔ a kan ka bɛɛ siran a kan ka bɛɛ waaju a kan k'a to an k'an tɔ to bana in kan k'a to an k'an tɔ to même n'an bɛ se ko dɔ la an k'an tɔ to parce que bi ye karisa ka tuuru ye sini ye jɔn ka tuuru ye an m'a dɔn donc an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma il est temps maa maa k'i ɲɛ bɛ diɲɛnatigɛ taabolo la bi k'i ɲɛ bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la bi k'i ɲɛ bɛ diɲɛ taabolo la bi mɔgɔ mɔgɔ ko tu es conscient ko ala bɛ n'e fa ko ka tila k'e kunu k'e ɲininka bɛɛ ja tigɛlen don bi diɲɛ kɔnɔ bɛɛ sirannen don bi diɲɛ kɔnɔ a kɛra anw afirikɛnw ye a kɛra tubabuw ye bɛɛ de sirannen don bi diɲɛ kɔnɔ parce que mɔgɔ si tɛ yen bi qui est à l'abri tubabu saya bɛ se ka se e ma bi a bɛ sa si si ma coronavirus bɛ k'e se k'e tɛgɛ ta bi a bɛ se k'i tɛgɛ ta sini wa mɔgɔ t'a dɔn point point d'interrogation diɲɛ bɛɛ sirannen don bi. maliyɛn denw mun kelen bɛ se mun kelen bɛ se ka anw sauver o ye bɛn ye sinjiya ni baliya min kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ balima min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o don ko n ye video dɔ lajɛ an ka catiribɔla dɔ ka video n y'a lajɛ dɔgɔnɔ don n y'a dɔn a ye catiri kɛ ka i ɲɛnajɛ ka bɔbɔw tɔgɔ don a la a ma diya mɔgɔ caman ye a ma diya bɔbɔ caman ye fo kamalen tilala ka bɔ k'i sigi ka video kɛ ka yafa deli ne ye video in lajɛ dɔrɔn ne ye n kun firifiri n ko allah akubar fɛn kelen min kun b'anw bolo n'o ye sananguya ye ja o fana tiɲɛna bɔbɔ ni kadɔ sananguya mun b'u cɛ fila ni numu sananguya mun b'u cɛ tarawelela ni kɔnɛ sananguya mun cɛ sananguya min b'an cɛ jo min b'an cɛ ja o fana tiɲɛtɔ don ja o fana banna mali kɔnɔ ne bɔra n ye dɔgɔnɔkɛ ye a bɛ ka yafa deli fo ji bɛ ɲini ka cɛ a ɲɛ kan ka sɔrɔ sɛbɛ tɛ nin nin nin kulonkɛ ninnu anw ɲɛ yɛrɛ la ka sɔrɔ nin kulonkɛ ninnu bɛ mali la nin sananguya bɛ furu tugu mali la nin sananguya ninnu a bɛ furu ɲɛ mali la a bɛ du ɲɛ a bɛ jamana ɲɛ ja o fana tiɲɛna an ka jamana kɔnɔ ja o fana tɛ yen bilen fila tɛ se ka sananguya kɛ numu fɛ bilen kadɔ tɛ se ka sananguya kɛ dɔgɔnɔ bɔbɔ fɛ bilen vraiment a ye ne siran ne badenw i bɛ afiriki bɛɛ yaala héritage kelen min bɛ anw bolo k'a tɛ afirika tɔw bolo o ye nin ye nimɔgɔninya sanangunya o bɛ mali bolo a tɛ fan si bilen ni mali tɛ u ye ko bɛɛ kɛ u bɛ k'o fana tila an na ne siranna a ye n siran kojugu n ye kamalen ka video lajɛ a ye n siran donc ne badenw il est temps il est temps il est temps tiɲɛ yɛrɛ la il est temps k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc n mɛnna kuma dɔ bɛ n kun b'a fɔ n y'a fɔli dabila mais bi n ye hakilila caman wɛrɛ sɔrɔ sumayila ka saya ça m'a ça m'a donné à réfléchir n bɛna segin n ka kuma kɔrɔlenw kan tun n kun bɛ min fɔ video min y'a kɛ bi ni n donna maa min gasi la i ka yafa n ma ala kama kira kama ne mɛnna n kun tɛ nin fɔ dɛ parce que n kun bɛ n ka température tan fila la waati min na n bɛ n ka video kɛ ni n tilala n b'a fɔ salam alaikum n b'a tigɛ mais quand n ye n sigi ka réfléchir ces derniers temps vraiment je me suis dit que an ka to ka yafa ɲɔgɔn ma vraiment bi video in bi video in n bɛ ka min kɛ nin ye tan e min bɛ ka ne lajɛ n'a digir'i la ko ne yɛlɛla joli kan i bɛ yafa n ma ala kama kira kama là où moi je suis ne bɛ bɛn dɔrɔn de fɛ bi sinon ka kiritikeli kɛ a ɲumanba bɛ an bolo dosiyew bɛ yen a ɲumanba bɛ an bolo hali sini n'an wulila k'an bɛ kiritiki kɛ an b'a kɛ fo k'a ɲɛ fo ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ni sɔrɔdasiw n'an ko an b'u kiritike an b'u kiritike fo ka tɛmɛ IBK ta kan n'an ko k'an b'u yira diɲɛ na an b'u yira diɲɛ na ka tɛmɛ hali IBK ta kan mais an ka sabali an ka sabali an ka sabali walasa mali in bɛ se ka sumaya ne siranna mali ɲɛ sérieusement ne siranna ne siranna mali ɲɛ mais fɛn bɛɛ se bɛ ala ye fɛn bɛɛ se bɛ ala ye a se bɛ ala ye n'an jɛra ka ala deli lala ala bɛna fiɲɛ bɔda di mali ma a se bɛ ala ye sabula ala ma jamana si da k'a dakan kɛ ɲani ye donc anw ta anw dakan tɛ se ka kɛ ɲani ye ala in ka ɲi kojugu mais la balle se trouve dans notre camp an bɛɛ ka jɛ an ka ala deli ala ka se ka fiɲɛ bɔda di mali ma an ka jɛ ka ala deli ala ka hinɛ mali la sinon hali bi bin kɛra famille dɔw kan burusi kɔnɔ dugu dɔ la k'u faa u bɔr'u ni u faara ten fu hali mali faamaw t'a tɔgɔ dɔn donc ala ka lasegi ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ala ka hinɛ an bɛɛ la ala ka yafa an ma mali ala k'a sumaya mali ala k'a bɔ a jugula mɔgɔw bolo a kɛra sokɔnɔ jugu a kɛra kɛnɛma jugu ye ala ka mali in bɔ a jugula mɔgɔw bolo ala ka fiɲɛ bɔ da di mali ma ala k'o kɛ bi don lahɔrɔma kosɔn ni n donna maa min gasi la i ka yafa n ma ala ni kira kama hakilila yira ɲɔgɔn na de don juguya tɛ maliyɛn denw an bɛɛ ye fa kelen ba kelen an kan ka kɛ cɛ kelen den ni muso kelen den ye